Bi ye alamisadon ye fevriye kalo tile duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na, kiiriko min bɛ sen na ni a bɛ wele ko affaire Paramount ale jaabiw bilalen bɛ juma natɔ la. Kiiriko min filɛ nin ye, a daminɛna kabini desanburukalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni duuru. Eh, an b'a yira aw la k'a fɔ ale eh, ko kelen in na maa caman bɛ yen nɔ minnu awa olu eh, jalakira ka ban awa eh, dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu nɔminɛnen don o tuma minnu nɔminɛnen don olu ka jaabiw kan ka bɔ eh, juma nata an b'a yira aw la k'a fɔ nin ko in na awa maa caman eh, bɛ yen nɔ minnu eh, tigɛnkɔni sinna olu eh, bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ eh, maa tan ni saba eh, bɔɲɔgɔnko olu e jalakira de ka e, san tan tan kaso di olu bɛɛ lajɛlen ma an b'a yira aw la k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye awa a kiri a ɲɛmaya bɛ e, maa min bolo o de ye e, sanba tanbura ye sanba tanbura ale n'a ka kiritigɛlaw sigi kɛlen bɛ ka u kɔnɔ maa tɔw minnu ni olu nɔminɛnen don juma natɔ olu ka kow bɛna wolo fɛn jumɛn na halisa an bɛ to ni mali kibaruyaw ye kulikɔrɔ n'o ye mali marabolo filanan ye awa min ye baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye kolɛkitiwite baarakɛlaw ye olu ye lasɔmini sɛbɛn n'o ye baarabila sɛbɛn k'o bila awa lasɔmini sɛbɛn baarabila sɛbɛn in bɛ tali kɛ min na o de ye k'a fɔ U ka eh, kɛrɛfɛ eh, sara dɔw bɛ yen nɔ n'o ye prime ani eh, indemnité ye janvier kalo in na ko o ma sara u ye ɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ o ni o ma sara ɔ u ka baarakɛlaw ka lafasali kulu sendika min bɛ yen Awa kolɛkitiwite tɔgɔ la o y'a yira k'a fɔ k'u bɛna eh, baara bila kayikaw fɛ yen nɔ eh, baara dɔ daminɛna min daminɛna ayiwa eh, tulisi gurupu n'o ye fatumata batuli ɲani ale ka jɛkulu min ye awa kayi bɔlɔn kɔnɔnaw a yirala k'a fɔ ko olu kɔni baaraw yɔrɔw jɛyali ani yɔrɔ sanuyali kayi dugu kɔnɔna na o de bɛ sen na nin wagati in na Nɔgɔyaba donna awa tajiko gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na n'i y'a lakɔlɔsi ka daminɛ jamana faaba la n'o ye bamakɔ ye yan n'o ye bamakɔ yan fo ka taa se an ka marabolo yɔrɔw ma tajiko nɔgɔyara kosɛbɛ sabu ka d'a kan ni maa min ye DGCC lamɛn ale y'a yira k'a fɔ A bɛ eh, sitɛrni ba fila eh, bɔɲɔgɔnko bɔ eh, minnu bɛɛ lajɛlen donna an ka eh, jamana eh, kɔnɔna na nin wagati laban in na o sitɛrni eh, ba fila in n'i maa min ye o kɔnɔ eh, tajiw lajɛ o bɛ taa se fo eh, litiri eh, miliyɔn kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ma minnu n'olu eh, bɛɛ lajɛlen awa yɛlɛmana eh, sitasiɔnw na n'o ye awa taji di yɔrɔw ye walasa jamanadenw bɛ se ka a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na an ka jamana kɔkanna na min ye gana ale jamana y'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka kalan kura daminɛ u ka kalansow kɔnɔna na n'o ye sinuwa kalan ye sinuwa kalan u bɛ fɛ k'o don u ka kalansow kɔnɔna na ayiwa gana jamana y'a yira k'a fɔ nin de bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara kan minnu bɛ fɔ u ka jamana kɔkan ka se ka dɔ fara u kan u ka jamana kɔnɔna na nizɛri jamana kan min bɛ u ka sɔrɔ bosobaw kofɔ olu kɔni ye ŋaniya ta kununko araba fevriye kalo tile naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ awa dɛmɛ yɛrɛ bolo ma ka ɲɛsin min ye u ka jamana bɛ se ka jɔ a sen fila kan cogoya min na ka dɔ bɔ u ka dumunifɛnw olu sɔngɔ la ka kɛɲɛ ni kalo barikama min n'o bɛ ka na n'o ye sunkalo kalo ye nin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in kɔnɔna na nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la awa k'an bɛn don nataw la